n'asụsụ Igbo amaka n'asụsụ Igbo dị ụtọ onye mụta ọ gwa ibe ya ụmụaka ndewonu ụmụaka na-ege m ntị ndewonu ụmụaka nọ n'ụlọ ndewonu igbo ndị ọma na-ege m ntị igbo ndị ọma mụrụ m anyị na-ekene unu anyị abịagokwa ọzọ n'oge ihe omume nzukọ ụmụaka nke ndị Center for Memories ncheta ndị Igbo na-ewetara unu dịka unu si wee ma Center for Memories bụ otu eguzobe ịkwalite asụsụ na omenala Igbo anyị nwegasị ihe omume dị iche iche anyị na-eme nke anyị ji wee na-akwalite asụsụ na omenala Igbo otu n'ime ha bụ ihe omume nzukọ ụmụaka ebe anyị na-akụziri ụmụaka asụsụ na omenala Igbo ebe anyị na-ejikwazi akụkọ ifo na egwu wee na-akụziri ụmụaka ezigbo agwa ihe omume nzukọ ụmụaka nke anyị na-eme n'Afia TV bụ nke ndị Open Society Initiative for West Africa Osiwa na-akwado ọ dị mma tata anyị nwere ihe omume dị iche iche anyị ji wee bịa nke mbụ anyị ga-akụziri unu maka ofu n'ime ngwa egwu eji wee mara ndị Igbo nke ndị Igbo kpọrọ gịnị ọja anyị mụchazie maka ọja m ga-akọkwara unu ọmalịcha akụkọ ifo maka otu nwa okorobịa akpọrọ Ọjaadịlị onye jee ịgba chi ya mgba wee fụ ihe karịrị ya ọ dị mma ngwa ka anyị gbapụ na ya ọsọ ndewonu ọ dị mma kedu ihe m ji n'aka ihe a ọja Kedu onye ga-agwa m ihe eji ọja eme? Ofu ihe ndị Igbo ji ọja eme. Nna ngwa gwa m. Kwusie okwu ike. Ndị Igbo ji ọja akụ egwu. Ọwa ọ zatara ya. Kụọrọnụ ya aka. Kedụkwa ihe ọzọ ndị Igbo ji ọja eme? Kedu onye ọzọ ga-agwa m ofu ihe ọzọ? Eji ya agwa ndị obodo ma ọ bụ na o nwe ihe eji agwa ndị obodo ọ bụrụ na o nwe ihe mee nụ ọ zatara ya kedu ihe ọzọ eji ọja eme o nwe ihe ọzọ unu ma eji ọja eme ọ dị mma don't worry mgbe anyị ga-emeche unu ga-ama ihe ndị ọzọ ndị Igbo ji ọja eme ọja dịka m si wee kwuo bụ ofu n'ime ngwa egwu eji wee mara ndị Igbo ndị Igbo ji ọja agụ egwu dịka unu si wee kwuo ndị Igbo ji ọja eme mmọnwụ ebe ọbụla mmọnwụ na-apụta ngwa egwu na-eso ya igba na ogene na ihe ndị ọzọ ọja na-esokwazi mmọnwụ ma mmọnwụ na-apụta Ndị Igbo ji ọja ebeku mmadụ. Ọ bụrụ na mmadụ onye dike onye nwa okorobịa na-eme ihe siri ike a na-eji ọja ebeku gị eji ọja wee na-etu gị afa ọ bụrụ na nwa okorobịa dimkpa a na-abata n'ọgbọ ewere ọja wee na-etu ya afa a na-etu gị dike a na-etu gị ijele a na-etu gị ome ka nna ya dike dike ị na-amachagharị ị na-eme aka otu a ị na-eme aka otu a ị na-abata n'ọgbọ Nke ikpeazụ bụ na ndị Igbo a na-ejikwazị ọja ebeku onye nwụrụ anwụ, onye mere ihe ike, onye mere onye mepụta ihe a fụrụ anya mgbe ọ dị ndụ, mgbe ị ga-anwụ, a ga-ejikwazị ọja wee kpọkuo gị. Ndị Igbo na-ekwu n'okwu sị na ugboro abụọ ka ọja na-akpọku mmadụ. Ọ kpọọ gị na ndụ, ọ kpọọ gị n'ọnwụ ị zatara ya ọja kpọọ gị na ndụ ọ kpọọ gị n'ọnwụ ọ bụrụ na ị bụ onye na-eme ihe siri ike mgbe ị dị ndụ mgbe ị ga-anwụkwazi ọja ga-akpọku gị e nwere ụzọ ọja anọ e nwe n'ala Igbo nke mbụ bụ ọja ukwe m sị na nke mbụ bụ gịnị ọja ukwe bụ ọja eji agụ egwu enwe ma ụmụ nwoke ma ụmụ nwaanyị maka a bịa n'ala Igbo e nwe egwu nke ndị ụmụ nwoke nwekwazie nke ụmụ nwaanyị a na-eji ọja a na-akụ egwu ngwa egwu ndị ọzọ ma udu ma ekwe ma ndị ọzọ a na-afụkwazi ọja nke ịbụọ bụ ọja mmọnwụ dịka m si wee kwuo na ọ bụrụ na ndị ebe ọbụla a na-eme mmọnwụ ị ga na-anụ ka ogbu ọja na-egbu ọja na-egbu ọja a na-akụ ogene mmọnwụ a na-agba egwu ọja a na-egbukwazi ọja ọja mmọnwụ na-epe mpe dịka nke a m ji n'aka maka ọja nwee ọ na-abịa n'ụdị dị iche iche nwee ndị na-ebu ibu nwee ndị na-epe mpe nke ịtọ bụ ọja igede m sị na ọja gịnị ọja igede igede bụ o nwe egwu eji wee maa ndị Igbo mana ọ bụrọ mmadụ ncha na-agba igede o nwe ndị ọ ndị tozugoro etozu ndị sonye n'otu otu igede ahụ ndị mepụtagoro ihe eji mmadụ eme ọ ha nwa na-eso n'igede ahụ a na-akụzi egwu igede a na-afụ ọja igede nke ikpeazụ bụ ọja okorobịa m sị nke ikpeazụ bụ gịnị ehe dịka m si wee kwuo ọja okorobịa bụ maka ụmụ okorobịa mepụtago ihe siri ike ọ bụrụ na ị bụ dinta ma ọ na ị bụ ị bụ onye na na onye na-agba mgba di mgba ma ọ na ị bụ onye onye na-akọta ugbo ọfụma ị na-emepụta ihe siri ike a na-afụ anya ị na-abata n'ọgbọ a na-etu gị afa ọ bụrụ na ị bụ di mgba ọ bụrụ na mgbe gboo mgbe ndị Igbo ka na-agba mgba ọ bụrụ na di mgba na-abata n'obodo a na-ejiri ọja na-ebeku gị na-etu gị afa na-etu gị afa na-etu gị dike na-etu gị ebekuo dike ị na-amachagharị na-amachagharị ndị a na-agba mgba dịka a na-etu ha afa ahụ dịka a ga-asị na na na e nwe ihe bata ha n'isi ihe ọzọ ị ga-anụ gidigidigidi ihe ọzọ ị ga-anụ bụ ha eburu onye ha na ya na-agba mgba tụọ n'ala ọ bụrụ na onye ahụ emerigo ọja na-etu gị na-etu gị ihe a niile bụ ihe eji ọja eme ọ dị mma ee ọ dị mma anyị akọwachago maka ọja na-atụfughị oge anyị ga-abanye n'akụkọ ifo anyị jikwazi ọmarịcha akụkọ ifo wee bịa wee na-asị ụmụaka nọ n'ụlọ unu bịa nso ebe ọbụla ị nọ ihe ọbụla ị na-eme rapụ ya were ọsọ bịawa nso n'igwe okwu gị ọ bụrụ na ị nwere ihe oriri ọ bụrụ na ị nwere anụ ma ọ bụ azụ ma ọ bụ ee eh, chinchin ma ọ bụ ihe ọbụla a na-ata ata were ya bịawa nso n'igwe okwu gị maka na anyị ji akụkọ ọmarịcha akụkọ ifo wee bịa tata ọ dị mma ka anyị ga-agbapụ ọsọ Akụkọ ifo m ga-akọrọ unu tata bụ akụkọ maka Ọjadịlị. M sị na akụkọ maka onye? Ọjadịlị.
Akụkọ maka onye? Ọjadịlị. N'otu obodo mgbe gara aga mgbe gboo mgbe enu ka bụ ana ọsa dịka ndị Igbo si ekwu n'okwu mgbe ụzọ ka dị n'ukwu ụkwa mgbe ụwa ka dị ọfụ enwere n'ofu obodo enwere nwa okorobịa a na-akpọ Ọjadịlị m sị na a na-akpọ ya gịnị Ọjadịlị gbara dimkpa mmadụ ife Ọjadịlị Ọjadịlị na-abata n'ọgbọ ebenebe a na-egbu maka na ọ gbaa dimkpa mmadụ o- o topu gbaa agba mana mgbe nne Ọj- mgbe nne Ọjadịlị mụsịrị ya mgbe a mụsị ozugbo nne Ọjadịlị na-amụsị ya mami ya wee nwụọ mana tupu ọ nwụọ enwe ihe onu enwe mgba n'onu nwere ọja a- arụ arụ ọ- mana ọja nke a o pere ezigbo mpe ọ dị ihe onu a dị ka ọja o wee yinye ya Ọjadịlị n'onu Ọ ya- ọ ya mere afa ya ji wee bụrụ Ọjadịlị mami ya sị na ọja a ga-adịlị gị ọja ahụ o yi n'onu bụ ihe na-enye ya ike o ji agba mgba ọja ahụ bụ ihe na-echekwaba ya mee na anya ndị iro ada afụta ya ebe ọbụla ọ na-eje o nwerọ ihe ọjọọ ga-adakwasị ya ọja ahụ bụ ihe na-echekwaba ya Ọjadịlị wee yiri ọja ahụ n'onu ọ na-eyipụkwa ya eyipụ ọ na-eje ịsa arụ ọ na ebe ọbụla ọ na-aga ọja ahụ dị ya n'onu o wee na-eto na-eto na-eto mgbe mami ya nwụsịzị papa ya wee jee nụta nwaanyị ọzọ nwaanyị a wee bịakwa mụtakwa ụmụ nke ya Ọjadịlị nwee ofu ezi nwa okorobịa bụ ezigbo enyi ya ya na ya na-adị na mma ọfụma ebe ọbụla Ọjadịlị na-eje nwa okorobịa ahụ ga-eso ya wee na-aga ọ na-eje ịgba mgba nwa okorobịa ahụ ga-eso ya ọ na-eje ebe ọbụla ọ na-eje obodo ọzọ enyi ya nwoke ahụ ga-eso ya Ọjadịlị nwekwazi nkịta ọmalịcha nkịta ọ fụ n'anya nke ukwuu nkịta ahụ na-esokwa ya aga ebe ọbụla ọ na-aga mana Ojadili amaghọ na enyi ya nwoke ahụ onye ahụ o che na enyi ya nwoke na ọ maghọ na onye- enyi ya nwoke ahụ na-enwere ya anya ụfụ na obi obi ọ na-enwere ya obi ọjọọ maka ọ na-asị negodo Ojadili ebe ọbụla Ojadili bata ndị mmadụ a na-akwanyere ya ugwu ndị mmadụ a na- a na-enye ya nsọpụrụ onye ọbụla ụfọdụ a na-enye ya ihe onyinye mana o nwerọ onye na-enye m ihe onyinye sọsọ Ojadili ka a na-enye ọ na-enwere ya obi ụfụ mana Ojadili amarọ ọ bịa n'iru Ojadili ọ chịa ọ jachacha eze ọ pụọ n'azụ ọ sị neenụ neenụ onye nke a O wee ruo otu ụbọchị enyi ya nwoke a wee bido gbawa mbọ ọ bụrọ sọsọ enyi ya nwoke a na-enwere Ojadili anya ụfụ nwunye nna ya nwaanyị ahụ nwu- n- papa ya nụ mgbe mama ya nwụsị na-enwekwara ya anya ụfụ kwa O wee ruo otu ụbọchị nwunye nna ya na enyi ya nwoke a wee gbaa izu wee sị na ha chọọ ịmata ebe ike Ojadili dị ka ha napụ ya ike ya ahụ ka o nwee ike ka ọ- ka ọ hapụzi inwe ike maka Ojadili na-abụ o jee mgba ebe ọbụla o jee mgba o merie onye ọbụla ọ bata n'ọgbọ otu ahụ na-eticha ọ na-eticha e were ọja na-afụ na-afụ na-afụ na-afụ ọ na-amacha na-amacha ihe ọzọ ị ga-anụ bụ gba ọ bụrụ na o burugo onye a na ya na-agba mgba tụọ n'ala ihe a na-akpọ Ojadili bụ azụ eru ala maka azụ azụ ya ada eru n'ala ada- ada emerikwa ya na mgba Nwunye nna ya na enyi ya nwoke a wee gbaa izu wee sị na ha ga-achọpụnata achọpụtanata ebe ike Ojadili dị ka ha napụ ya ike ya ka ọ hapụzi ị na-emeri na mgba ha wee wee ha wee gbaa nya bụ izu wee ruo otu ụbọchị Ojadili ejechego wee gbaa mgba n'obodo ọzọ wee nata nwunye nna ya wee sijuo nri wee sụọ nri ji sụjuo ebe niile sie ofe sijuo ife ofe anụ wee ju o wee jee gote mmanya nkwụ ọcha gojuo ebe niile wee kpọkọ ndị mmadụ sị ha bịanụ bịanụ bịanụ ka unu soro anyị ṅụrịa na na Ojadili emerigo na mgba ndị mmadụ wee bịa wee ribe nri ribe nri na-aṅụ mmanya enyi ya nwoke enyi Ojadili ahụ wee bịa tukwudebe Ojadili n'akụkụ Ojadili erichego nri afọ ya razi otu a o rifego ụka afọ e, enyi ya nwoke a wee na-agbanyere ya mmanya ọ gbanyekwere Ojadili ṅụcha ọ gbanyere ya ọzọ Ojadili mmanya ebido wee bube ya nwa obere nwa obere ọ sị enyi ya na achọzikwa m ịṅụ ọzọ enyi ya nwoke sị ya ṅụba mmanya ṅụba mmanya a na ị bụ dike na i merigo na ọgụ ṅụọ mmanya Ojadili wee na-aṅụ na-aṅụ ọ ṅụchapụ ọ gbanyere ya Ojadili ṅụchazie afọ ya arazi otu a ọ matazi onwe ya mmanya na-ebuzi ya o wee dasazie n'ebe a ebe ahụ ọ nọ wee ṅụọ mmanya dasara ebe ahụ wee ụra na-atụzi ya, ọ- ọ rarụ ọ nọrọ ebe ahụ wee rahụ ụra wee ruo n'ime abalị ọ maazị onwe ya maka mmanya na-egbu ya o wee ruo n'ime abalị nwunye nna ya wee bịakwute ya wee bịa metụ ya aka wee sị ya na Ojadili na e nwe ihe m chọ ịjụ gị ọ sị ya ee ee o jiri anya ụra na anya mmanya wee sị ya kedu ihe ọ ọ sị ya kedu ihe bụ ihe ahụ na-enye gị ike Ojadili sị ya aa na ọ ihe ahụ ka ị na-ajụ m na m ga-agwa gị o wee sị ya na ọ ihe onu ahụ nwere ọja ihe ahụ o yi n'onu nwere ọja na ọ ebe ahụ ka ike ya dị na ọ bụ ha na i yipụ ya ọja ahụ na ya ma nwezikwa ike nwunye nna ya wee kwe n'isi wee sị "Mm, Ojadili ya ma- ọ ma- ka o kwuchazi ya ọ maazị onwe ya ọ naba rarụkwa n'ime abalị ahụ nwunye nna ya wee bịa were mma chakam maka ọja eh, ihe onu ahụ dị ya n'onu ma nyipụtanwu ya is- o- o- oto o tobanyego na na na ya bụ ihe onu ahụ wee were mma wee chabie ọja ahụ wee were ọja ahụ wee jee n'ọba ji ọba ede dị na na be ha wee jee kponie ede wee zoo ya n'ime ebe ahụ ka ọ ga-abụ Ojadili chọgide ọja em, ihe onu ahụ ọ ma mfụ ya wee ruo n'ụtụtụ Ojadili wee manie wee manie n'ike wee metụ aka metụ aka ọ fụọzi ọja o tie sị alụ emekwanụ o tie tie chọọ ọja chọọ ya ebe niile ọ fụhị ya chọọ ya ebe niile ọ fụhị ya o teezi aka ekwe mgba wee kụọ kpomkpomkpomkpomkpomkpom a wee kụba ekwe mgba kụba ekwe mgba sị na o rugo o ruo n'omume o ruo n'omume ọ bụrụ na i tozu ọ bụrụ na ị bụ dike ọ bụrụ na i ruru ihe e ji nwoke eme ọ bụrụ na ike ike mgba dị gị pụta pụta pụta n'ọgbọ pụta n'ama egwu ekwerọ Ojadili pụta n'ama maka ọ ma na na ewezuga ọja ahụ o yi n'onu na o je mgba na a ga-emeri ya na mgba na ewezugakwa ọja ahụ na ọ banye n'ama na o nwee ike ije gbaa chi ya mma maka ndị Igbo sị na mmadụ ada ama chi ya aka mana ọ bụrụ na Ojadili eyighị ọja ahụ n'onu ọ fụ chi ya ọ ma mma ya egwu wee baa ya arụ enyi ya nwoke ahụ onye arụrụ ala wee bịakwute wee bịa na- na-akwanye ya sị ya gaba na gaa jee jee mgba na a- asị ya Ojadili ọ bụzikwa gụnwa ọ gụnwa na-atụ egwu Ojadili sị ya ị ghọtaghị ya ọ sị ya don't worry gị gaba na ike gị na ike gị abụrọ ọja na ike gị na ị fụkwa na ị bụ dimkpa na ị gbara okorobịa ọ kwanyegide ọkụ kwanyegide ọkụ Ojadili wee kwetezie wee gaba n'ama wee rute n'ama arụ juchicha ya oyi ọ bụ mgbe mbụ Ojadili ga na-amachagharị mana o rute ụbọchị ahụ arụ nwụchacha ya ọ nọdụ ofu ebe o wee ruzie mgbe o ruzi turn ya ka ọ bịa gbaa mgba ka e si e, eme mgba mgbe ahụ bụ ịchịnite aja n'aka ị na-efegharị ya bụ aja ebe ọbụla aja ahụ dị gị n'aka gwụ onye ọbụla ọ kwụ n'iru ya ị ma na onye a ga-apụta ka gị na ya gbaa mgba ọjadịlị wee chịrị aja a wee fee fee fee fee wee rute wee ọwee aja a wee kwụsị n'iru onwe nwa okorobịa ma mma nwa okorobịa gbakwa dimkpa ka nya nwakwa aja a wee kwụsị n'iru nwa okorobịa nwa okorobịa wee nee ọjadịlị anya rọọ ya anya nefu anya ọ tụfụrọ ọnụ o kweha apụta ka ya na ya gbaa mgba hei egwu wee baa ọjadịlị sị kekwụ onye bụ ihe nke a na-arọ m anya na-achọrọ ka mụ na ya gbaa mgba ọ chịnitekwa aja ọzọ wee fegharịkwa aja chee na aja ahụ ga-akwụsị n'iru onye ọzọ aja abịakwa kwụsịkwe n'iru nwa okorobịa ahụ nwa okorobịa ahụ rọkwa ya anya nefu anya o kwerọ ọjadịlị mee ya nke ugboro ịtọ nwa okorobịa a wee pụtazie pụtazie n'etiti maka ndị obodo ga-etukwuche ịnọdụ unu anọdụzie n'etiti wee na-agba mgba nwa okorobịa ahụ pụtazie na-akwadozi mgba mana obi ọjadịlị agwago ya hei na ọ dịkwa ka ọ chi ya bụ onye ahụ nwa okorobịa a na-achọrọ ka ya na ya gbaa mgba maka dịka m si wee gwa unu na mmadụ ada agba chi ya mgba Ka Ọjadịlị nọ na-akwadobe ka ya na nwa okorobịa ahụ gbaa mgba, nkịta ọkwa unu chete nkịta ọ- nkịta ahụ fụrụ ya n'anya nke ukwuu. Nkịta ahụ nọ n'ụlọ wee na-achọgharị ebe ọja Ọjadịlị ahụ dị chọgide were ị ma na nkịta na-akpọ isi ọ na-anụ isi wee were imi ya wee na-achọ na-achọ na-achọ na-achọ chọgide na-abọgharị ebe niile chọgide ọ fụghọ ọ ọ nọ na-akpọzi isi isi isi wee banyezie n'ọba ji ebe ahụ ede ikpo ede ahụ dị o wee bido wee bọpụtawa ikpo ede bọpụtawa ikpo ede ka ọ nọ na-abọpụta ihe ahụ ọjadịlị nọ n'ama na-akwadobe ka ya na chi ya gbaa mgba mana egwu egwu dị ya n'arụ o teezi aka nkịta a wee bọpụtazie em ihe onu ọjadịlị a wee were ọsọ wee were ọsọ wee gbagawa n'ama ka ọ na-agbaga n'ama ọja ahụ wee bido gụba egwu o ọkwa ọja na ada ekwubu okwu ọ da ekwu ọ da emebu ihe ọbụla ọja bido gụba egwu

dị ngoro ọjadịlị ngoro dị ngoro dị dị ngoro hei egwu wee baa nkịta nkịta sị hei na ọjadịlị arụ emekwa nkịta wee gbawa ọsọ gidigim gidigim were ọsọ na-agba na-agba na-agba na-agba

ngoro ọjadịlị ozugbo ndị mmadụ nọzi ndị mmadụ nọcha n'akụkụ ebe a wee nụ ka egwu a na-ada sị chelụnụ chelụnụ chelụnụ chelụnụ nkịta wee were ọsọ wee mabata n'ọgbọ ozugbo ọ na-amabata n'ọgbọ ọjadịlị wee fụ ọja ahụ wee were ọsọ wee jee napụta nkịta ahụ ọja ahụ wee yiri ya n'onu ozugbo ọ na-eyiri ya ike wee nachitekwa ya n'ime o wee negharịzi anya wee chọbazie nwa okorobịa ahụ ya na ya kwesịrị ịgba mgba ọ bụrụ na nwa okorobịa ahụ efugo enwezi onye ma ebe ọ nọ mgbe ahụ ka ọjadịlị ji wee maa n'eziokwu eziokwu na ọkwa chi ya bụ onye ahụ ya na ya na ya chọrọ ịgba mgba mana ihe mere na Ojadili agbaghọ mgba ahụ bụ maka na ya na chi ya fụrụ ya n'anya chi ya achọghọ ka ọ maka ọ ma na ọ bụrụ na ọ gbaa chi ya mgba na ọ ga-anwụ na ihe ọjọọ ga-eme ya Ojadili otu a ka Ojadili si wee wee na ọ gbarọzi chi ya mgba ozugbo ọ na-anata n'ụlọ a wee chọbazie ọ chọbazie nwunye nna ya na enyi ya nwoke a bụ ndị ahụ kpara nkata wee napụ ya ọja ahụ o nwezi onye fụrụ ebe ha nọ ụfọdụ wee na-asị na chi Ojadili mgbe ahụ ofu mgbe chi Ojadili ee eh, disappear pụọ na ọ kpọkọrọ ma nwunye nna ya ma ya nwoke ahụ ụfọdụ sị mba na ọ bụrọ eziokwu na ihe menụ bụ na anụ ọjọọ na ha ji ọsọ na ha ma na ihe ọjọọ na ha mere ihe ọjọọ ha wee gbabaa n'ime ọfịa anụ anụ anụ ọjọọ anụ ọfịa wee tagbuo ha ụfọdụ sị mba na ọ bụrọ anụ ọfịa tagbu ha na ha ma na ha mere ihe ọjọọ wee gbapụ ọsọ si n'obodo ahụ wee gbaga n'obodo ọzọ mana ihe dị mkpa bụ na na ha ma na ha emego ihe ọjọọ maka ndị Igbo sị na onye onye onye na-eme ihe ọjọọ na-agba ọsọ mgbe a na-enweghị onye na-achụ ya ha ma na ha mere ihe ọjọọ ha wee si n'obodo ha wee gbapụ wee gbaga n'obodo ọzọ Ojadili wee nachitekwa wee bụrụkwa dike ọ bụ ọzọ ifo chakpii ifo chakpii akụkọ ifo m ọ tọkwa ụtọ ee unu amụtakwa ihe ngwa kụ kụgodinụ m aka maka akụkọ ifo a m kọ aka unu kụrụ ya ọ dabachakwara kụọnụnụ m aka ọfụma nụ ọ dị mma na-atụfughị oge ee unu ga-agwa m ihe unu mụtara n'akụkọ ifo anụ anyị kọ kedu onye ga-agwa m ofu ihe nne ngwa gwa anyị ọ dịrọ mma ịdị anya ukwu kụọrọnụ ya aka nna ngwa gwa anyị kwusie okwu ike ọ dịrọ mma ịgba chi gị ọgụ kụọrọnụ ya aka ọ dị mma ka ị chọ ikwu o kwugo ihe ị chọ ikwu o oh, nna ngwa gwa m

ọ dịrọ mma ịṅụbiga mmanya oke kụọrọnụ ya aka ọ dị mma just ofu onye ọzọ ofu onye ị zabugo nna ngwa gwa anyị o ọ dịrọ mma ime ihe ọjọọ ngwa unu ncha kụọrọnụ onwe unu aka ọ dị mma ihe ihe mmụta anụnwa akụkọ ifo anụnwa ọ kụzi ihe mmụta dị iche iche dịka unu si wee kwuo ọ dịrọ mma inwe mmadụ obi ọjọọ mana nke kachasị mkpa dịka o si wee kwuo na ọ dị mma ọ dịrọ mma iribi imebiga ihe oke ọ bụrọ sọ mmanya ma iribiga ihe oke ọ dị mma ka i mee ihe na na na agbatịa ọ dị mma anyị na-ekene ụmụaka nọnyere anyị ụmụaka sonyere anyị n'ihe omume nzukọ ụmụaka nke tata ụmụaka anụnwa m fụrụ ebe anụnwa bụ ụmụaka All Angels em, pra- Nursery and Primary School nke dị n'Idaw River Enugu anyị na-ekene ha dịka ha si wee wepụta oge wee bịa sonyere anyị n'ihe omume nzukọ ụmụaka nke taata anyị wee na-ekenesikwa ụmụaka nọ n'ụlọ ndị gere anyị ntị ndị sonyere anyị n'ihe omume nzukọ ụmụaka nke taata n'ihe omume nzukọ ụmụaka na Afia TV ga-abịakwara unu n'izu ụka na-abịa abịa ee eh, dịka unu si wee ma ihe omume nzukọ ụmụaka bụ nke ndị Center for Memories ncheta ndị Igbo na-ewetara unu site na nkwado nke ndị Open Society Initiative for West Africa rukwe mgbe anyị ga-abịa ọzọ